A Gerry, fáilte go dtí an clár.
Go raibh maith agat, go raibh maith agat. Tá mé an-bhuíoch leat a bheith ag caint leat. Ok, cool.
Bhíos ag breathnú ar Nuacht TG4 an tseachtain seo caite, a Gerry, agus feicim go raibh comhdháil bhliantúil agaibh. An féidir leat caint liom faoi an AGM a bhí agaibh? Ó, sea, ok. Bhuel, bhí AGM againn i Mhaigh na Raithní agus bhí sé sin an-tábhachtach mar bhí rud a rá, tá, tá, tá brú mór ar, ar na, ar na ionaid éigeandála agus go mór mór i gCaisleán an Bharraigh gContae Mhaigh Eo, cé go bhfuil daoine ag iarraidh seirbhís a fháil nach bhfuil le fáil sa chomhluadar. Agus 'sé an fadhb a bhfuil ann, tá na dochtúir teaghlaigh na tuaithe, tá siad imithe in a lán áiteanna agus sin fadhb mór mar, Tá daoine ag lorg seirbhís le fháil, b'fhéidir go bhfuil rud a tharla dóibh agus níl aon dochtúir teaghlaigh na tuaithe le fáil agus mar sin ní mór dóibh dul go dtí an ionad éigeandála agus mar gheall ar sin tá brú mór ar an ionad éigeandála agus níl siad in ann an seirbhís ceart a chur ar bun do na daoine sin a bhfuil ag teastáil agus sin fadhb mór mar tá seans ag an tír seirbhís maith a fháil do na daoine dá mbeadh dhá dhochtúir teaghlaigh le fáil in áit a bhfuil ag iarraidh ag iarraidh an seirbhís sin a choimeád agus in áiteanna cosúil le Mulranny tá a lán oibre do gach dochtúir teaghlaigh na Tuaithe ach tá siad ar an am seo an HC ag cur isteach locum agus 'Sé an costas don locum, tá sé níos mó ná an costas dá mbeadh dhá dochtúir le fáil anseo agus sin sin é dáiríre mar tá sé sin, bhí sé sin san Mayo News an costas mór a bhfuil a bhfuil siad a bhfuil siad a chur amach a bheith an locum service, bheadh sé níos fearr dóibh dá mbeadh dhá dochtúir teaghlaigh na Tuaithe le fáil anseo agus agus agus freisin beidh seans acu na daoine aosta a choimeád san áit mar sé sé sé rud a bhfuil a tharla tá siad ag imeacht freisin na daoine aosta agus ní ní bheidh sé ag lorg áit a bheith a bheith ag cónaí ar an am nach bhfuil siad in ann an tseirbhís seo a fháil sa chomhluadar, cé go nach bhfuil an tseirbhís ann. Ar feadh na blianta fada bhí daoine ag dul go dtí an County Home agus freisin an Welfare Home agus anois tá siad, ní mór dóibh dul go dtí an, an dtuigeann tú, warehouse, an teach mór nach bhfuil le fáil sa chomhluadar ach ní mór go bhfuil siad ag dul go dtí an baile a bhfuil a bhfuil na mílte fada ón chomhluadar a bhfuil siad ag cónaí agus ní mór dóibh dul go dtí an áit seo nach bhfuil aon bhaint leis an chomhluadar ar chor ar bith ach tá sé, an dtuigeann tú, ar Greenfield site, níl aon bhaint le comhluadar chor ar bith agus bíonn, bíonn sé trua mór do na daoine sin mar Cailleann siad a gcroí agus cosúil leis an American Red Indian, cailleann siad a gcroí agus faigheann siad bás agus bíonn siad ag filleadh go dtí an comhluadar ach i bosca agus sé sin náire mór do gach duine mar tá seans acu anois go mbeidh slí eile acu agus an slí eile sé an comhluadar. Tá muid ar siúl an rud sin ar feadh 27 bliain i Mulranny, an dtuigeann tú, complete care. Sé an St Brendan's Village Guarantee, no matter how old or disabled you are, you can stay in your own community if that is your wish. Agus sin an rud, an tseirbhís a bhfuil le fáil anseo. Ní mór dóibh, dúinn, na daoine sin a chur tábhachtach nuair a bhí siad sa bhaile, Meals on Wheels agus freisin Day Care, agus ansin nuair nach mbíonn siad in ann fanacht sna tithe, tagann siad go dtí an Sheltered Housing agus sin é Housing Model, an dtuigeann tú, agus Bíonn siad in ann cónaí ansin agus b'fhéidir go mbeadh fadhbanna móra acu, beidh siad in ann move sideways ar an champas, an dtuigeann tú, agus an leigheas a fháil sa Brendan's High Support Unit. Agus tá sé sin ann dúinn agus táimid, tá sé sin Baint mór, baint mór leis an chomhluadar agus tá saibhreas ann don chomhluadar mar táimid ag tabhairt fostaíochta anseo i Mala Raithní agus bíonn daoine ag teacht go Mala Raithní gach uile lá as Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart agus na bailte mór le fostaíocht a fháil anseo agus Sin é rud iontach ar fad agus tá seans ag gach comhluadar an rud céanna a dhéanamh don chomhluadar féin dá mbeadh an tacaíocht le fáil. Agus na rudaí a tharla anseo, bhí tacaíocht le fáil againn as Comhairle Contae Mhaigh Eo, an rialtas agus freisin an comhluadar seo. Tá a lán áthas ag gach uile duine a bheith ag fanacht anseo agus an seans a fanacht anseo agus sin é rud iontach ar fad don comhluadar. Tá fostaíocht le fáil le gach uile duine anseo agus freisin le daoine nach bhfuil as an cheantar seo, tá siad ag teacht anseo le fostaí a fháil agus tá sé sin rud iontach ar fad.